ndị be anyị ekelekwa m ụnụ nke onye chiri ya zere ndụ mmiri ndụ azụ ọkwa mmụọ na-ekwu ọfụma onye ji ndụ ka akụ chiri dị nwa chi ya na-agbara ọgara ala o si na-esi m n'obi eziokwu chineke na-ewetakwuru na eziokwu chineke ekele m ụnụ ọ mụ ọ na-ebecha igirigi agadi na nwoke abịakwa m ọzọ tata ihe m chọ̀rọ̀ kà anyị tinye ọnụ wụ ihe gbàsara ǹkà na ụzụ ị mà nà asụ̀sụ ìgbò ndị ìgbò ana-àghọtara asụ̀sụ ìgbò ọ̀fụ̀ma m̀gbe ụfọdụ a sụọ ìgbò ọ̀ na-èwe ndị ìgbò anya ndị ìgbò ada àghọta so ya kà m sị kà m bịa kwuo ǹkà na ụzụ bụ ihe ndị oyibo na-akpa two languages bekọtara ọnụ I think a compound word ka joint joint joint conjunction or so so nka bụ ihe ahụ nọ akọ akọ na uche chukwu nyere gị chi gị nyere gị ya bụ nka then ụzụ bụ ọlụ aka ihe iji aka ga-alụpụta ihe iji aka ga-alụpụta ihe anyị nwere ike iji aka alụpụtanwu site na amamihe na akọ na uche a chukwu na ndị ala nyere gị so a kpọkọtazie ya ọnụ ọ bụrụ nka na ụzụ so mana m na-ekwu nka na ụzụ esi- ndị Igbo che ma ọ ndị na ndị na-akpụ ụzụ dịka ndị na-akpụ igwe ndị na-akpụ ogene ndị na-akpụ ekwe ndị na-akpụ egbe is part of nka na ụzụ ya bụ a bịa n'oyibo ihe a na-akpọ ya bụ science and technology science and technology ya bụ nka na ụzụ ka science bụ ihe mmadụ chepụtara technology wụ ịlụpụta that ihe lụpụta alụpụta technology is ihe ị lụpụtara alụpụta so otu a ka o si dị nka na ụzụ ya science and technology so dibịa na-agwọ ọgwụ bụ science and technology ka ọ na-eme maka otu a rụrụ phone a kịta ị kpe- kpọpe phone a kịta na ị ma-afụ ihe ọna nwere isi na phone a mana phone a na-arụ ọrụ ọ na-eme camera ọ na-eme video ọ na-eme call ma ị ma-afụ ihe ọna nwere isi ị ga-akọwanwu na onwe gị n'anya nke gị otu a ka ọ dị ka ọgwụ ọgwụ a gwọrọ agwọ kịta na-akpa ike I- e- i- ị tọkasịa that ọgwụ i nweghị ihe i- i- ị ga-asị ọ ihe a na-arụ ọrụ a ọ ị bụrụ onye na-agba afa ịgba afa gbasara that ọgwụ agwa gị ọgwụ ihe ọgwụ a na-arụ na ihe ọgwụ a na-eme ị na-adị surprise ọ ntakịrị ihe a mkpọkọrọ ihe a na-eme ihe dị otu a so ya bụ science and technology a na-ekwu okwu ya so kama na e kele ọrụ eke e nwee ndị nka na ụzụ nke ha wee gaga rụọ ya wee rụpụtagasị ihe ụfọdụ wee gwọpụtakwa mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na ụdị na ụdị dị iche iche ọgwụ mmadụ ga-aṅụ ọ dị mma nke a ga-ete ete nke a ga-ara ara ọgwụ nke a ga-enye nwaanyị na-ana-atụ ime ọ tụrụ ime nke ọgwụ nke a ga-enye nwoke na-adị atụ nwaanyị ime ọ tụọ nwaanyị ime ọgwụ nke a ga-enye onye a- ahụ dị iche iche na-aya ọ dị mma ụfọdụ dịkwa na nke ọgwụ nke a na-agwọkwa agwọ ụfọdụ dịrịkwa na creativity ya wụ ikepụta ihe ya wụkwa data ikepụta ihe ikepụta ma mgbọrọgwụ ikepụta ma ọgwụ ikepụta ma arụsị ma agbara ihe ndị ahụ na-alụ ọrụ na-alụrụ mmadụ ihe ndị a niile ka ọ dịrị mmadụ na mma ka mmadụ nwee ike na-aga n'ihu ya bụ sayensị and teknọlọji ya bụ nka na ụzụ nka na ụzụ bụkwa ma ịrụpụta ma fon ma idozi edozi ma ime- ma ịrụ arụ ma teknọ ma ịrụ ma ac ma moto ma ịrụpụta arụpụta ma idozi edozi ma ịrụzi injin ma ịsụpụta akwụ ịsụ iproduce mmanụ akwụ groundnut oil red oil ihe niile ahụ ya wụ sayensị and teknọlọji ya wụ nka na ụzụ maka ọ na-awụ mgbe ụfọdụ onye bịa agwụ ma ya ofu onye asị mmadụ ga-eme agwụ na agwụ mara gụnwa agwụ bụ amamihe agwụ agwụ unend wisdom amamihe na-adị agwụ agwụ nọ n'ime mmadụ ị ga-eji wee wepụta ihe nke gụnwa nka nke gụnwa onye ọbụla n'ụwa nwere nka dị ya n'iche n'iche dị ya n'ime nwoke ụzụ dị ihe i kwesịrị ka ịrụpụta Ị- ịmata ihe na-arụpụta mụa na-arụpụta mụa na-arụpụta onye na-eme onye na-eme ụwa dị mma ihe na-aga ọfụma mana abịazi onye ọbụna aga onye ọbụna ma onye chọrọ ịma ma onye chọrọ idokwa ma onye chọrọ idozi onwe ya ma onye chọrọ ịma ihe a na-akọ so ọ ịbịa dozie onwe chukwa enwee ike nweta amamihe na akọ na uche a si na chi gụ na mmụọ duru gị ụwa maka onye ọ na- ụwa bụ ahịa ihe onye dịrị ụwa nwere ihe ha chọrọ ka ọ bịa mepụta n'ụwa ya bụ akara aka ya mere ndị Igbo ji anụ na mgbe mgbe gboo dinta na-enwe agwụ onye ọkọ ugbo na-enwe agwụ ha niile awụcha nka na ụzụ na ụdị na ụdị ọbụla onye na-akọ ihe bụ nka ka ị ga-eji mara ihe ị ga-akọ na ala ala ga-eme ọfụma ala ga-eme granọt ala ga-eme poteto ala ga-eme ji ala ga-eme akpụ ee otu a m ga-esi mee ka ha kpọkọọ nka mee nka like ị bịa na ife na agrikọlchọ echejigo fụgo na ka ndị mmadụ si ewepụtazi akọpụtagazi ihe n'ụdị na ụdị ọ wụzi nke ị ga-achọwa acres of land e nwe ndị na-akọ ji na akpa e nwe ndị na-akọ poteto na akpa ọ nka mmadụ kapụtara akapụta ka ọ bụ ya ka anyị na-ekwu so ihe ndị a ka mmadụ ga-anọ na-eche na-eche na-ewepụta na-eme ọ na-adị mma eji m ohere a na-ekelekwa nwanne anyị nwoke eh, Dike Ugboaja eh, aka eke oziọma ọdịnala mi- eh, mission na iwepụta ndọ na-amụzi ndị be anyị ihe the highest m fụgwere e mere one of the highest na emegwere na ọdịnala na this on the restoration of ọdịnala anyị nọ n'elu ya ndị ma na-arụpụtagasị otu esi arụ ma fonu ma sola ma ma ntami moroko ma onye nọpụta ma welding work ma carpentry work ihe ndị a niile bụ nka ka ọ bụ ya bụ ihe niile awụ ihe ha so du ndị Igbo ji wee bido empire of oke bụ n'ala oke bụ n'ala ị na-anụ bụ the empire of oke bụ n'ala bụ sayensị ahụ biafra biafra bịa fụrụ oke bụ n'ala bịa fụrụ sayensị and teknọlọji bịa fụrụ ihe dị iche iche ihe ọma dị iche iche na empire of oke bụ n'ala ihe a na-arụpụta ya mere ndị ọcha ji bịa ime biznes ịzụ gold ịzụ ihe niile from there ha hụ na anyị nwere ihe dị iche iche ha bịajie bịa colonization mee intimidate bute agha bute ọgụ were religion gbasasịa ihe niile anyị na-eme so achọrọ m ka anyị bụ ndị Igbo chee echiche bara onwe anyị kịta ka onye ọbụla mara ihe i kwesịrị ime gaa na-eme ya ọkachasị ụmụnne anyị ndị a na-apị igwe ndị a na-eme ihe mgbada nwanne ị pịta ego gaa ga achọ ihe ị ga-ebido mebe gaa ga achọ ihe ị ga-ebido rụpụtaba na gịwa na onwe gị na-apị mgbada na-achọ mgbada agaghị atụkwasị obi na mgbada na ị nwere nka chukwu nyere gị ị nwere ụzụ chukwu nyere gị nka na ụzụ chukwu na ndị ala tiri gị n'ime ọ wụ na dọsji gara ma agwụ maka na apịta ego ka agwụ nye gị ka ị pịtaba ego yes apụ ị pịta ego ahụ makwa na ị nweta ihe ahụ gaa ga institute something bido ihe ọ bụrụ ma ịrụpụta mmanụ akwụ mmanụ akwụ ihe dị iche iche ma ude ma ntamị moroko ihe so many things ndị Igbo needịrị kịta aka nkọ niile eji mara ndị Igbo na-alaghachizi azụ so ya ka m na-ekwu okwu ya ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị na-agara na-eme na-eyigharị white na-akpọ onwe ha eze nwaanyị eze nwaanyị eze nwaanyị ọ abụdịghị m against them mana a na-ama na ụfọdụ ime ha bụ ndị mara ka ha na-eshi ọgwụ na-enye nwaanyị dị ime ụfọdụ ndị before before midwifery bụ ndị traditionalist bụ ndị na-eme midwifery ha nwa na-amụrụ ụmụ nwaanyị mụ nwa kịta a sị na ha gaa na nọọsụ mechaa nọọsụ eme ofu mụsọ ofu ụmụ nwa ma mụọ nwa ndị midwifery fụrụ na ọ wụ ndị ọdịnala na-emebu midwifery ha nwa ọgwụ ha ga-enye nwaanyị dị ime ọ mụọ ya epe mpe ọ mụọ nwa n'udo without ịgaghị operation without nta without nke onye fibroid ama ọgwụ ha ga-enye ihe ile eme otu ọ pụọ na ha ya gbuọ kadị apịa aka n'afọ ama na i bu fibroid amara ọgwụ ha ga-enye ihe ile anyụsasị ya nyụfụkwa na mamịrị ọ gaa so ọ nke a niile ka ndị Igbo chọpụta na site na mgbọrọgwụ site na mkpara site na ụdị dị iche iche mee obodo dị mma ya ka m na-ekwu okwu ya so ana m ekele ndị dị na-akwado ọdịnala ọdịnala ọdịnala na-ekelekwa nwanne nwoke dịka Ugboaja ọ wụ n'ofe video ana m afụ ihe ọma ọ na-arụ na ihe ọ na-epost m chọkwa ndị comment m sị mba mma akpọ ya makwa appreciate ya specially ọ na ọ dịrọ easy ndị Igbo ka anyị chewanụ nke anyị ka anyị mezienụ be anyị ka ọ dị mma unu afụgo n'otu obodo a si kwụrụ kịta ọkwa ndị na-emepụtakwa ihe na nwere ike imenwu ihe so ụmụnna ya dịba ndewo ya gazie ọkwa mụa onye ezi ọfọ onye dị doka kuchiri nwachi na mgbọrọgwụ na alụsị na igirigi agadi nwoke ọ mụa na-ekwu ya gazie